gịnị ka m chọrọ ịkọwa n'asụsụ m sụọ n'asụsụ bekee ma asụọ n'asụsụ igbo gịnị ka eji achụ aja na ihe gbasara ịgọ mmụọ makwa na ihe gbasara ọdịnala igbo spirituality biko gbalịa nke ukwuu hụ na itiri aka na subscribe button gị subscribe to this channel Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ na-ekwu ihe na-edoghị ha anya. Ndị Igbo tụrụ ilu si ahịa onye na-agaghị anaghị azụ. Gịnị ka m na-akọwa n'ụbọchị nke taa? Ụbọchị nke taa, dịka gịwa wụ onye na-ege m, hmm? asị m asịkwala na ihe a dị ọjọọ kwere maka ndị mmadụ si na ọ dị ọjọọ na ị ga-agbalịsie ike nke ukwuu were aka gị nyoo ya mm? na ịnụ ịnụhaala na ọ dị ọ dị ụzọ asaa gị were aka gị were were anya gị were gụọ ya ọnụ mm? marakwa ma ọ wụ eziokwu esokwala ndị mmadụ ndị so na-akọtọ ọdịnala na-asị na ọdịnala wụ igbu mmadụ wụ ime ọgwụ ego na ihe dị otu a adịghị na e nwere ọdịnala nwee omenala hmm? o nwere ndị na-eji omenala ha were na-eme ihe ọjọọ o nwekwa ndị na-eji ọdịnala o nwere ndị na-ezo na okpuru na aha ọdịnala na-emekwa ihe ọjọọ ị gaghị ekwe maka ndị dị otu ahụ were na-akpọzi ndị ọzọ ndị ọjọọ hmm? na ọ ihe m sị ka m kọwaa kọwara gị gị wụ onye na-ele m na onyonyo a hmm? na ihe m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị nke taa wụ ihe kwesịrị iji were chụọ àjà na-enweghị nsogbu ọbụla mgbe ahụ eji ya achụ àjà ọ naghị enwe side effect dịka onye na-aga ọgwụ onye na-aga ụlọ ọgwụ o nwere ọgwụ ị ga-aṅụ ị gahaala ụlọ ọgwụ ihe dịka hospital ma chemist a ga-agwa gị ṅụọ ya mkpụrụ ole dị otu a aṅụfekwala ya ole dị otu a na mgbe ị ṅụfere ya ihe dị otu a na ọ ga-arụ side effect n'ahụ gị na otu a ka ọ dịkwa na ihe gbasara ọdịnala Igbo n'ọdịnala Igbo ị use the proper method eji achụ aja hmm? ọ dịghị ihe ga-eme gị but ị bypass ya that method tizie aka in another way ma ọ tizie aka in another format na ọ na-ebute nsogbu na mgbe n'ihu hmm? m sị ka m kọwaa ihe a kwere maka ndị na-ege m for the first time kwere maka ndị na-ege m na ihe a wụ ụbọchị nke mbụ ha na-ege m na mgbe eji ọkụkọ were chụọ àjà eh, ọkụkọ adịghị violent onye maara otu ọkụkọ si dịrị nnọọ ịchụgide chụgide i nwee ike nwetakwa ya gị gbuo ya ọkụkọ adịghị violent ma n'ime mmụọ ma na mmadụ ọ ihe mere eji ewere ọkụkọ achụ aja hmm? na nke abụọ ya ejiri ebule were chụọ aja ebule nwekwaghị ebule nwere fighting spirit but ebule anaghị alụsa mmadụ ọgụ Hmm? ebule adịghị ka agụ makwa na ụmụ anụmanụ ndị dị ndị ọzọ dị n'ime ọhịa ndị ahụ a na-atụ egwu makwa na agwọ hmm? ee ọ ihe a ka anyị ma anyị ejighị ọkụkọ ejiri ebule ma ọ ejiri ewu ihe eji eji ewu were mee ọrụ wụ maka ewu nwere ụkwụ ụkwụ anọ na ihe ọbụla nwere ụkwụ anọ wụ na ọwụ ezumezu na o zuru oke ehe so m na-eme ya ka ọ dị onye ọbụla anya ihe ọbụla eji ọkụkọ were rụọ ihe ọbụla eji ewu were rụọ ihe ọbụla eji ebule were rụọ ọwụ ọrụ dị mma ọ na-ebute favor ọ na-eme ka favor na-abịa Mm, dịka m na-akọwa ya n'ọdịnala Igbo ihe ndị ọcha wetara anyị 10 10 commandments 10 eh, um, uh, Moses mosaic laws which is which you call the Ten Commandments. In one of those commandments, ọ na-akọwa sị, "Thou shall not kill." Thou shall not kill. Ihe ọ na-akọwa n'ime n'ime akwụkwọ nsọ ahụ bụ egbukwala mmadụ ibe gị maka na ọbara mmadụ dị very sacred. Hmm? Ọbara mmadụ dị very sacred. Ma kama ihe m chọkwara ịkọwa gị awụkwala onye a ghọgburu aghọgbu mmadụ asị gị na na onye ji ebule makwa na onye ji ee eh, ọkụkọ were chụọ aja na ọ ga-emecha were mmadụ ihe a wụ ezigbote ụgha maọwụ asị otu ọbụla esi chọọ ghọta ya n'asụsụ Igbo hmm? maka na ihe ndị a niile m kọwara ị bịa ile their formation physically lekwa ha spiritually ọkwa the same thing ha adịghị violent mana ọrụ ọbụla eji nkịta were rụọ ọrụ ọbụla eji busi were rụọ ọrụ ọbụla eji ikwikwii ọrụ ọbụla eji ụsụ were rụọ ihe ndị a niile ị hụ otu esi otu ha si alụgharị in physical ọ na-enyeje nsogbu before gị nweta ha ọ dịkwa ka otu nkịta dị tupu gị gbuo nkịta ị ga-akwado akwado hmm, maọwụ nkịta taa onye ahụ ụbọchị ahụ unless ma ị chọziri ịgba ya chọziri ịgba ya ọgwụ ka o were dinaa ọkwa na ị chọrọ igbu nkịta face to face one on one ị ga-akwado ị ga-amara na egwu anaghị egwu mmụọ ka ị chọrọ ịgba hmm? otu a ka ọ dịkwa n'ezie anụmanụ ndị a niile m gụsịrị ụfọdụ ha ka eji arụ ọrụ ọjọọ ee eh, mgbe a sị gị chụọ àjà a sị gị weta ọkụkọ a sị gị weta ewu a sị gị weta ebule ị gaghala almost okwu mmụọ niile ihe ndị a niile ka eji achụ àjà ha nweghị side effect ha nweghị side effect Hmm? I can say this anytime or any day without fear or favor because eyuzuola m ihe those things were rụọ ọrụ there is no side effect you will sleep in peace ị ga-ehi ụra na-ekwo ụra ọ dịghị onye ga-achụgharị gị ọ dịghị mmụọ ga-achụgharị gị kama ihe na-akọ ihe m chọkwara ịkọwa ya ọzọ wụ na okwu mmụọ e hiwere ị ma ọtụtụ mgbe ọtụtụ ndị mmadụ

n'usoro ekpere ha awụghị the same thing ọ wụghị ee otu aka ka ha na-eso hmm? ụfọdụ ha na-eyuzu candle n'okpukpere ha ụfọdụ ha na-eyuzu incense ụfọdụ ha bụ ndị na-efe mmiri nsọ hmm? ụfọdụ ha bụ ndị na-eti na-eyuzu chaplet ụwa ha na-eyuzu chaplet were mee ekpere hmm? ụfọdụ bụ ndị na-esoku chaplet na mmiri ị ga-ahụ na okpukpere a niile dị iche iche iche mana a bịakwa na one umbrella a na-akpọ ha ndị ndị okpukpere ee eh, ụka okpukpere jizọs hmm? otu a ka ọ dịkwa n'ọdịnala e nwere ndị ọdịnala ndị na-eme okpukpere ha dịka nke ndị ụka hmm? o nwere ndị ọdịnala na-eme e, okpukpere ha dịka nke ndị ụka ndị na-eso natural method e ji eme ihe ndị na-eso natural method ndị na-eso ntọala ndị nna nna anyị ha tọrọ a na-eso ya n'usoro n'usoro hmm? o nwekwara ndị na-eme ya n'ụzọ eh, wee wee fọmuleti ya mmụọ maka ịfọmuleti mmụọ araghị ahụ otu ọ dị ugbu a ị ga-afọmuleti mmụọ ma e zi gị otu e si eme ya hmm? kama na ị na-enyezi mmụọ ahụ ị ga na-akpa afọ nri mmụọ ahụ ị kpagide afọ ya o dipendịrị ihe i ji hiwe mmụọ ahụ i hiwe mmụọ ahụ ka ọ na-arụ ka ọ na-ebutere gị millions millions ọ ga na-ebutere gị ya but nsogbu na-anọ n'ime ụdịka mmụọ ahụ e hiwere wụ mgbe ị kwụsịrị inyewe ya ihe ọ na-eri o werezi aka ya kpawa nri hmm? na ọ ihe mere anyị nwa wụ na-arụ ọrụ mmụọ ji na-akpachara anya anyị na-akpachara anya ihe gbasara ịrụ ọrụ mmụọ o nwere ụdịka mmụọ ị nwere ike ihiwe

na ihe gbasara ịrụ ọrụ mmụọ kama anyị nwa na-asị gị ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị nata ndụmọdụ n'aka m i were ya na ị wụ onye na ị batara n'ime ihe ọdịnala soro ya n'ụzọ nna nna gị ha tọwara dịka ntọala hmm? mewe the natural method natural method a wụ ị ga na-eji ọjị nzu edo mmanya ọkụ ị chọziri ịchụ àjà gị were ọkụkọ i were nwa uriem eh? gị were ewu makwanụ gị were ebule ihe ndị a niile m gosiri ugbu a are all natural uh, things a na-use hmm? ọ ihe bịara naturally ha nweghị side effects ha nweghị side effects ma o nwere okwu mmụọ e hiwere okwu mmụọ ahụ e hiwe ya e ji were na-eme ọgwụ ego hmm? e nwere ike isi ya were na-adọta millions millions ọ ga na-aga ozi maka na mmụọ ebe ọbụla e hiwere mmụọ a gwa ya e zi ya ozi mmụọ ga-agarịrị ozi e ziri ya in expectation of ihe a ga-enye ya hmm? kama ihe na-awụ nsogbu wụ ọ kpagidezie maybe onye na-enyezi ya nri ahụ nwere ike ọ naghị enye ya otu o kwesịrị inye ya hmm? mmụọ ahụ werezi aka ya na-akpazi nri ọ ya wụzi o nwere ike isi n'aka onye ụmụ nwoke ahụ mụtara onye dibịa ahụ mụtara na-ewe hmm? ma o sighị n'aka aka dibịa ahụ ọ na-ewere ọ ga na-ewere sparingly ebe ọbụla aka ya ruru ya o were na ọ ya anyị nwa ji na-adọ ndị mmadụ aka na ntị sị ha wepụ aka na ajọ ọgwụ na ajọ ọgwụ adịghị mma hmm? na ajọ ọgwụ jọrọ njọ hmm? and gịnị wụ ajọ ọgwụ ajọ ọgwụ wụ okwu mmụọ e hiwere iji were gbuo mmadụ hmm? okwu mmụọ ọbụla e hiwere iji gbuo onye aka ya dị ọcha na ọ wụ ajọ ọgwụ Ajọ ọgwụ bụ mmadụ ime ọgwụ ego na-eleghị anya environment ebe ahụ ọ nọ. Ọ dị ọ chọrọ ịkpata ego at all means. Mm? Onye ahụ achọghị ịma ụzọ ego ahụ si abata. Ọ dịghị care na ọ wụ ajọ ọgwụ dị ihe ahụ. Onye dị otu a nwere ike iji mmadụ ibe ya were gbara ego hmm? na ụfọdụ ha ndị na-akọtọkwa ihe gbasara ọdịnala ụfọdụ ha nọkwa under chọọchị hmm? but aka ọrụ ha wụ ndị occult maka ụfọdụ ndị nọ na chọọchị wụ ndị na-arụ ọrụ occult and gịnị wụ occult occult wụ ọtụtụ ekpere dị iche iche wụ ndị na-eji picture mmadụ were na-ekpe ekpere occult ka a na-ekwu ya hmm? ụfọdụ wụ ndị e ji picture ebe ọbụla okpukpere ọbụla ị hụrụ e ji picture mmadụ were na-eme ekpere ọ part of ndị occult ọ ihe m sị ka m pụta ka m bịa kwuo ya n'ihe ka onye ọbụla were nụrụ ya hmm? okpukperechi okpukpere ọbụla ị na-aga a sị gị weta picture a sị gị weta nkekara akwa mmadụ a sị gị weta ihe ọbụla si n'ahụ onye ahụ pụta were just buruzie ya n'obi na m kwuolara gị nke bụ eziokwu na m gwala gị nke bụ eziokwu na ebe ahụ wụ okpukpere ndị occult onye ọbụla na-eji mirror na-enyo mm, onye ọbụla na-eji picture na-enyo na ọ okpukpere ndị occult ee ka ị were buru ya eburu n'obi anyị nwa na-arụ ọrụ okwu ihe gbasara mmụọ anyị anaghị ọ wụ mgbe niile ka anyị na-use picture mmadụ hmm, maka ọ dịghị necessary maka na anyị nwa otu anyị si ihu okwu mmụọ anyị wụ ka ọ na-ewetara anyị favour na-esoghị any other means ma ọ bụghị natural means and gịnị wụ natural means a ọ ga-eso wụ ihe ahụ ị na-eme dịka otu a m na-eme vidiyo ugbu a eji m vidiyo were na-ezisa ozi na mba niile na mba ụwa niile hmm? ihe a wụ ọrụ ka m na-arụ vidiyo m na-eme ugbu a wụ ọrụ ọ bụrụ na m sị mmadụ see m ugbu a m ga-akwụrịrị ya ụgwọ ka ị were mata ihe anyị na-ekwu okwu ya ọ bụrụ na m kpọrọ mmadụ ugbu a sị ya see m vidiyo m na-eme ugbu a hmm? as a videographer

Hmm? So if you enjoy watching this video, ọ bụrụ na ị lere vidiyo a ihe onyonyo a hmm, gị nwee ya mmasị n'ebe ọ nọ biko gbalịa tụnyere anyị like button hmm, pịa aka na like button makwa ihe ọzọ ị ga-emekwa wụ ime ya share share ya this video ka ọ gaa viral ka ndị mmadụ niile kwe